ale ye ala min ye furu kɛ alisilamɛya sariya dɔ ye ni maa min ye furu se sɔrɔ i ka furu an bɛ kisi ɲini ala ka cidenba fɛ ka kɛ muhamadu kan sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam ale mun ye furukɛlaw la sɔn hɛrɛma ye wa a ye maaw yamaruya furu kɛli la kisi ni nɛɛma bɛ nin ciden in kan n'a ka so dungew wa n'a ka sɔhabaw ani mɔgɔ o mɔgɔ tugura nɔ kan fo ka se sara don ma ala k'an sɔrɔ kira mantɔn ɲumanw cɛ la baden lamɛnnikɛlaw ani lajɛlikɛlaw n ka foli bɛ se aw bɛɛ ma k'aw bɛɛ don kira mantɔnya kɔnɔ ka ɲini allahu subhanahu wa taala fɛ minnu ye furu kɛ ala ka barika don u ka furuw la ka ɲini allahu subhanahu wa taala fɛ minnu ye furu kɛ ala ka zuriya ɲuman di bɛɛ ma minnu yɛrɛ ma furu kɛ ala ka furu sen nɔgɔya an n'u bɛɛ ye ala ka cɛ ɲuman don bɛɛ garijɛgɛ la cɛ min ye ala ɲɛsiran jɔn ye cɛ min ye limaniya jɔn ye minnu bɛ muso bonya ka muso to a danbe la ka muso ka hakɛ dafa ka d'a ma ala k'an garijɛgɛ don muso la muso min fana bɛ siran ala ɲɛ limaniya jɔn don danbetigi don a bɛ cɛ bonya k'a somaaw bonya wa a bɛ tila ka cɛ ladon i n'a fɔ ala y'a laɲini cogoya mun na o tɛmɛnen kɔfɛ n badenw nin ye walanda ye emisɔn don emisɔn min b'a la n'an sigira nin bɛna kɛ emisɔn in kun nin bɛna kɛ emisɔn in baara daminɛw ye fo ka taa se waati ma ni ala taala ye waati min nɔgɔya an ma nin sigi mun filɛ nin ye a bɛna kuma fɛnba kan fɛn mun n'an mago b'a la bi kɛrɛnkɛrɛn bolo ma n'o ye furu ye an bɛna kuma furu nafa jumɛn b'a la alisilamɛya kɔnɔ ka taa se n'i ye furu kɛ furuɲɔgɔnma filaw kan ka kɛ cogo di a ka furu kan ka sigi mun de kan mun de la i bɛna furu kɛ i bɛna jɔn de furu i ka furu bɛna kɛ lahala jumɛn na o tuma laɲini jumɛn b'i la i ka furu kɔnɔna la nin ka kan an bɛɛ ka miiri a la maa o maa b'a fɛ ka furu kɛ cɛ la maa o maa b'a fɛ ka furu kɛ muso la i ka i yɛrɛ ɲininka mun de bɛna ne bila furu kɛli la dɛ e cɛ mun b'a fɛ ka furu mun bɛ ne bila furu kɛli la i kan ka nin ɲininkali k'i yɛrɛ kun na e muso mun b'a fɛ ka furu i kan k'i yɛrɛ ɲininka mun bɛ ne bila furu kɛli la nin ye fɛn fɔlɔ ye furukɛla bɛɛ kan ka ɲɔgɔn ɲininka fɛn min na o tɛmɛnlen kɔfɛ ka bɔ yen ɔhɔn n'i y'a dɔn fɛn min b'i bila furu kɛli la o tuma i kan k'i yɛrɛkun ɲininka n bɛna jɔn de furu yala n bɛna maa sugu bɛɛ furu wa n bɛna furu maa sugu bɛɛ ma wa i yɛrɛ ɲininka n bɛna jɔn de furu i n'o ka jɛn ka sigi i n'o ka jɛn ka denw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ i n'o ka jɛn ka ala bato i n'o ka jɛn ka furu baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nin fana ye fɛnba ye bɛɛ kelenna kan k'a yɛrɛkun ɲininka nin na bɛɛ t'i furuɲɔgɔn ye wa i man kan ka furu bɛɛ ma o tɛmɛnenw kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna furu kɛ waati jumɛn o fana ye ɲininkali ye furuɲɔgɔnma kan ka mun k'a yɛrɛkun na e cɛ mun tulo bɛ n kan na i kan k'i yɛrɛkun ɲininka n bɛna furu waati jumɛn na yala n bɛna furu si bannen kɔfɛ wa walima n bɛna furu si janfalen kɔfɛ wa walima n bɛna furu n ye du jɔ ka ban tuma min walima n bɛna furu n ye mɔbili caman sɔrɔ tuma min walima n bɛna furu ne ye nafolo caman sɔrɔ tuma min o tuma i kan k'i yɛrɛ ɲininka n bɛna furu waati jumɛn na muso fana kan ka a yɛrɛkun ɲininka nin na furu waati de bɛ adamaden na n'i ye furu kɛ a kɛ waati la i bɛ denw tɔnɔ bɔ n'i ye furu kɛ a kɛ waati la i bɛ sigi denw suma kɔrɔ nka ni furu y'a waati jɛ a dɔn k'a fɔ a ka gɛlɛn ko den tɔnɔ i k'a dun joona ka d'a kan e bɛ denw tɔnɔ dun waati min na o b'a sɔrɔ diɲɛ lɔgɔ bɔra e la o bɛ bɛn i ka kɔrɔ waati ma o tuma n badenw an ka kan k'an yɛrɛkun ɲininka nin ɲininkali damadɔ la i n'a fɔ dɔnnikɛlaw y'a fɔ cogoya mun na n'i b'a fɛ ka furu kɛ dɔrɔn i yɛrɛ ɲininka n bɛna furu kɛ mun de kama n bɛna jɔn de furu n ka furu bɛna kɛ lahala jumɛn na waati jumɛn de n bɛna furu kɛ ni nin jaabi sɔrɔla i bolo o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'i ɲɛsin i ka laɲini ma o tuma badenw nin ye walanda ye walanda min bɛ a la n'an bɛna sigi an bɛna kuma maa minnu ma furu kɛ fɔlɔ n'u bɛna don furu la u kan ka taama sira jumɛnw kan alisilamɛya ka laɲini kɔnɔ ani alisilamɛya ka bilasirali kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maminɛw bɛɛ kɛlen kɔfɛ furuɲɔgɔnma fila kan ka kɛ cogo di da bɛna don o la k'o walawala furu fana kɛlen kɔfɛ o tuma na fɛ furuɲɔgɔnma fila kan ka kɛ cogo di da bɛna don o la k'o walawala o tɛmɛnlen kɔfɛ aw ka kɔɲɔso kɔnɔna la alisilamɛya bɛ mun de laɲini aw bolo k'aw to kɔɲɔso la da bɛna don nin bɛɛ la k'a bɛɛ walawala o tɛmɛnlen kɔfɛ a ka kan furuɲɔgɔn fila ka ɲɔgɔn diyanyefɛn dɔn ka ɲɔgɔn gonyefɛn dɔn n'aw ye ɲɔgɔn diyanyefɛn dɔn ka ɲɔgɔn gonyefɛn dɔn siga foyi t'a la a ka furu bɛ k'aw bolo alijinɛ ye a ka furu bɛ k'aw bolo damu ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma tuguni ni gɛlɛya donna furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ u kan ka gɛlɛya in dilan cogoya de kan ka fɔ u kan ka bɛn fɔ la ni sira jumɛnw ye yala u bɛ se bɛɛ de ma wa u b'u ka furu kuma fɔ bɛɛ ye wa a ka kan an ka ɲɔgɔn fana bilasira o la ni gɛlɛya donna furuɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ sigi si tɛ yen ko gɛlɛya t'a la sigi si tɛ yen nin nɔ k'aw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ don dɔ la nka kɛrɛnkɛrɛn bolo ma sigi min ye furu sigi ye ni gɛlɛya donna aw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛnbaliya donna aw ni ɲɔgɔn cɛ aw kan ka ɲɔgɔn bilasira cogo di yala aw bɛ wuli ka taa fɔ aw bɛɛ somɔgɔw de ye wa muso bɛ wuli ka taa fɔ a somɔgɔw ye cɛ bɛ wuli ka taa fɔ a somɔgɔw ye nin t'a kɛcogo ɲuman ye aw yɛrɛ de bɛ gɛlɛya gɛlɛya min bɛ na aw ma aw ka furu la aw de bɛ solisɔn de ɲini a la fɔlɔ aw yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ aw de bɛ bɛn a kan fɔlɔ aw fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a selen i somaaw ma o y'i dɛsɛlen de o tuma na an da bɛna don nin na ni gɛlɛya donna furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira cogo di ala k'an kisi ala k'an tanga kuma n'a fɔ cogo don n'a kɛra k'a fɔ ko furu sara don min na o tuma ni furu ka kan ka sa u kan ka tɛmɛ sira jumɛnw fɛ an da bɛna don nin bɛɛ la ka taa se den sɔrɔli ma ka taa se den lamɔni ma fo ka taa den kɔrɔbaya nin ye walandaba ye walandaba min b'a la n'an bɛna kuma a kan nin sigi kɔnɔna la o la nin sigi daminɛ in na an bɛ kuma daminɛ ni fɛn min ye a ka kan n'i bɛ don baara o baara la i ka ala deli yanni i ka don baara in na i bɛna don baara o baara la i ka ala deli n'i ka hɛrɛ bɛ o ko in na ala k'a latigɛ i ma o de kama kira sallallahu alayhi wa sallam a tun bɛ sahabaw ladɔnniya istikhara la n'i y'a mɛn ko cɛ bɛna bɔ i nɔfɛ n'i y'a mɛn ko muso i bɛna muso furu yanni i ka don furu in na a ka kan aw bɛɛ ka ko in sara ala la a ka kan aw ka ko in jira ala la a ka kan aw ka ko in da ala ɲɛ kɔrɔ o tuma na fɛ n'aw ye ko in jira ala la ka ko in hɛrɛ ɲini ala bolo ni o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min mana bɔ o kɔfɛ o ye ala taala ka fɛn laɲini ye ni hɛrɛ b'a la ala b'a latigɛ aw ye ni tɔɔrɔ yɛrɛ b'a la fɛn o fɛn b'a bali ala bɛ se ka na ni o sira ye O la n'an bɛna furu kɛ a ka kan an ka ala ala wele de caya ka dugawu caya ka da a kan ɲɛnɛmaya kura daminɛtɔla don ɲɛnɛmaya min ni ɲɛnɛmaya tɔw tɛ kelen ye ala subhanahu wa taala a ye nafa dɔw fɔ furu la alikuranɛ kɔnɔ kira sallallahu wa sallam a ye nafa dɔw fana fɔ furu la a ka kumakanw na dɔnnikɛlaw ye nafa caman fana fɔ furu la a ka kan olu nafa ninnu an ka ɲɔgɔn hakili jigin olu la

a ko ale alahu taala ka hinɛ dɔ ye mun ye aw kan ale alahu taala ka kabako dɔ ye mun ye aw ye o ye ka fɛn dan ka bɔ aw yɛrɛ kun na mun y'aw furumuso ye ka fɛn dan ka bɔ aw yɛrɛ kun na mun y'an furumuso ye n'i y'an ba hawa o lajɛ

an bɛɛ danna ka bɔ an fa adama dama de la o tuma ala mun ni a y'aw dan ka bɔ ni kelen na ka tila ka e, cɛ ni muso ka den bɔ aw la o tuma k'aw ka siran o ala subuhanahu wa taala ɲɛ o tuma an ka siran ala ɲɛ ala mun y'an dan ka bɔ ni kelen na o bɛ kuranɛ aya in kɔrɔ fɛ yen kira salalahu ala subuhanahu wa taala ko a ma k'an k'a dɔn ale ala ka kabako dɔ ye mun ye anw kan o ye k'an furumuso dilan ka bɔ an yɛrɛ kun na ɔ furumuso mun ni ala y'o di an ma ala m'a kɛ gansan ala y'a kɛ de walasa an ka jɛngɛn ka taa furumuso ninnu ma an ka jɛngɛn ka taa furumuso ninnu ma muso sɔrɔli bɛ cɛ hakili lafiya wa cɛ sɔrɔli bɛ muso hakili lafiya maa ka limaniya dɔgɔyalen don maa min ma furu kɛ maa ka alaɲɛsiranya dɔgɔyalen don maa min ma furu kɛ o tuma na fɛ an k'an jilaja ni alahu taala ye furu nɔgɔya maa min ma i ka furu wa ala ka kabako dɔ ye ka furumuso dilan ka bɔ an yɛrɛ kun na an bɛ jɛngɛn ka taa minnu ma wa furu la ale alahu taala ye kabakoba k'a kɔnɔ o kabakoba ye jumɛn ye o ye hinɛ ye ani kanu ye wa jaala bayinakum mawaddatan wa rahma ale alahu taala ye hinɛ don furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ a tilara ka kanu don furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ ala ye kanu de fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka hinɛ fɔ ale ala ye kanu don furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ wa a tilara ka hinɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ walahi maa min furu kɛ b'a dɔn ko furu ye kanu ye walahi maa min furu kɛ b'a dɔn ko furu ye hinɛ ye ni ala y'aw ka furu diya aw bolo k'aw ka furu sigi kanu kan a b'a dɔn fɛn damadɔ bɛ yen a jɔyɔrɔ ka bon furu la kosɛbɛ maaw k'i janto a la kana muso si furu i tɛ muso mun fɛ kana furu cɛ si ma i tɛ cɛ mun fɛ furu sigilen don piye damadɔ kan n'o ma sɔrɔ furu kɔnɔna la ka ban hali n'aw furulen don ɲɔgɔn ma aw ka furu salen don hali n'aw furulen don ɲɔgɔn ma aw ka furu salen don n'o aw ka furu salen don sariya ka furu sa tɛ dɛ nka furu laɲini mun ye o tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a fɔlɔfɔlɔ ye kanu ye n'i bɛ furu cɛ mun ma n'i t'a fɛ walima i bɛ cɛ mun kunna n'i t'a fɛ n'i t'a fɛ siga t'a la i tɛ da cɛ in na wa n'i ma da a la hinɛ tɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ muso fana b'o cogo in na furu sigilen bɛ nin fɛnba damadɔ de kan kanu hinɛ ani dannaya n'i ye maa o maa kanu i bɛ hinɛ a la n'i hinɛna maa o maa la i bɛ da a la nka maa o maa bɛ yen n'i m'a kanu furu kɔnɔna la i tɛ hinɛ a la parce que i kanubaa tɛ a kɛra cɛ ye o a kɛra muso ye o n'i m'a kanu i tɛ hinɛ a la cogo si la o de kama i b'an ka furu caman sɔrɔ yen hinɛ foyi tɛ furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ mun na ka d'a kan kanu de tɛ yen furu sigilen bɛ o de kan o de ye furu soubassement ye a ye maa ɲini maa mun ka di aw ye ka furu a ma cɛ mun ka di i ye furu a ma muso mun ka di i ye furu a ma jagoya furu tɛ alisilamɛya la i b'a ye siya dɔw la olu bolo u ka laada ye mun ye u bɛ cɛ cɛ karaba ka muso furu ɔhɔn fa de b'a ɲini ka d'a ma walima muso furu kabila de b'a ɲini ka d'a ma e kɛra o fɛ sa o i ma k'o fɛ sa o i b'o muso in furu nin tɛ silamɛya ka laɲini ye dɛ muso dɔw fana bɛ yen olu yɛrɛ tɛ ɲininka sini de kɔɲɔ in bi su in na u bɛ u bɛ u cɛ bɛ yira u la walima muso bɛ ka taa kɔɲɔso la tuma na mun na n'a ni cɛ mun taara ɲɔgɔn sɔrɔ o de y'a cɛ ye subhanallah nin furu sugu jumɛn ye ala ye nin fɔ yɔrɔ jumɛn nin laada sugu jumɛn ye nin ye ka mɔgɔ dusukun sigi tasuma de kan e tɛ cɛ mun fɛ mun i bɛ furu a ma i tɛ muso mun fɛ mun i b'a furu alisilamɛya mago bɛ kanu de la cɛ mun bɛ yen n'i b'a kanu muso mun bɛ yen n'i b'a kanu fa kana den karaba k'a bila muso furuli la a tɛ muso mun fɛ wa fa kana denmuso karaba ka bila k'a di cɛ ma a tɛ cɛ mun fɛ n'a kɛra kɔlɔlɔ camanba de b'a kɔnɔna la a ka di denfa bɛɛ ye a ka di denmansa bɛɛ ye i muso bɛ i denmuso bɛ taa yɔrɔ min na a ka hakilisigi sɔrɔ yen a ka basigi sɔrɔ yen ɛ mɛ e denmuso taara furu cɛ min ma karabala ka d'a ma de a t'a fɛ a siranna fa de ɲɛ a siranna ba de ɲɛ a siranna malo de ɲɛ aa furu laɲini ye mun ye a t'o sɔrɔ a ka a ka furu kɔnɔna la dɛ wa dusu tɛ suma cogo si la o tuma an k'an jilaja furu ɲɔgɔnmaw ka kɛ ɲɔgɔn kanubaga ye o de ye fɛn yɛrɛ soubassement ye n'o tɛ furu mun ni ɲɔgɔn cɛ a furu salen don o de kama i bɛ mɔgɔ dɔw ye u ye muso dɔ furu u t'a fɛ nka u b'a to u kunna paseke fa de y'a fɔ paseke ba de y'a fɔ u sirannen bɛ kabila ka tɔgɔcɛn ɲɛ mɛ muso in b'a kunna ten o muso sugu b'a pari cɛ cɛ in t'a lajɛ a bɛ kanu kumakan fɔ a ye cɛ in mako t'o la a bɛ a labɛn ka na cɛ in kɔrɔ cɛ in t'a lajɛ a bɛ hɛrɛ bɛɛ kɛ cɛ ye cɛ in mako t'a la mun na fɛn dɔ de bɛ yen o tɛ cɛ dusukun na o de kɛra sababuya ye muso in bɛ hɛrɛ fɛn o fɛn mun kɛ cɛ in mago foyi t'o la o ye jumɛn ye kanu ni n'i ma muso kanu ka ban muso b'a labɛn cogo bɛɛ la labɛn cogo bɛɛ la kumakan dumanw o bɛ fɔ fani ɲumanw olu bɛ don nka cɛ mago foyi t'a la i bɛ t'a sɔrɔ muso sugu bɛ taa salon kɔnɔ a bɛ sɛgɛn labɛnni na f'a yɛrɛ bɛ taa da so kɔnɔ a dalen b'a ka dilan sanfɛ a bɛ kasi la cɛ bɛ taa don ka taa sɔrɔ a bɛ kasi la a b'a ɲininka i bɛ mun kasi la muso b'a fɔ a ye ko a kɔnɔ de bɛ k'a dimi a kɔnɔ b'a dimi kɛ parce que a mago bɛ fɛn dɔ de la a kan k'o sɔrɔ cɛ yɔrɔ n'o ye kanu ye e tɛ k'o sira jira a la vraiment badenw a y'a to an ka janto nin yɔrɔ in na an kana ɲɔgɔn denw ta ka di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ o tɛ ɲɔgɔn fɛ ni nin tɛ furu kɔnɔna la gɛlɛyaba don an ka janto a la o tuma alahu taala ko k'ale ye kanu bila furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye fɛn in bɛɛ o de ye fɛn in bɛɛ lasoli ye ni kanu tɛ yen foyi tɛ yen ni kanu tɛ yen hinɛ tɛ yen ni kanu tɛ yen danaya tɛ yen wa don o don muso tɔɔrɔlen don don o don muso tɔɔrɔlen don don o don muso muso lafiyalen tɛ i b'a ye ne ma mɔgɔ tɔɔrɔlen diɲɛ kɔnɔ ka waritigi musow bɔ kɛrɛnkɛrɛn bolo ma maa minnu maa minnu t'u cɛ ye fo n'a kɛra ɛri kelen kɔnɔ tile kɔnɔna la maa dɔw bɛ yen ninnu olu yɛrɛ ka baara cogoya la i bɛ taa sɔrɔ a muso nafolo b'a bolo mɔbili b'a bolo du b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo nka a n'a cɛ tɛ fɛrɛ a n'a cɛ tɛ se ka ɲɔgɔn échange mun na cɛ tɛ ɲɛ yɛrɛ la cɛ tɛ i ɲɛ la ni cɛ ma i ɲɛ la o tuma i bɛna i ka faniw don ka i labɛn k'i sigi i ka salon kɔnɔ salon de k'i lajɛ kɛlɛ salon t'i lajɛ o e ma na ko salon k'i lajɛ o i nana de cɛ dɔ kama i k'i labɛn o cɛ in kɔrɔ a ka se k'i lajɛ ɔhɔn n'i ye mun kɛ a k'a fɔ a ɲara mais e tɛ cɛ ye e tɛ cɛ ye tile yɛrɛ kɔnɔ a ɛri mugan ni naani bɛɛ fo n'a kɛra siɲɛ kelen wa cɛ sɛgɛnnen de bɛ na ka bɔ baarayɔrɔ la dɔrɔn a b'a da ko o k'a sɛgɛnnen don dugu bɛ jɛ a bɛ wuli a bɛ taa a banna muso min bɛ nin cogo in na n b'i ɲininka n'a ma jɛnɛya kɛ a bɛ mun de kɛ n'a ma ala ko ta a bɛ mun de kɛ a mago bɛ kanu na k'a jira a cɛ la cɛ yɛrɛ tɛ sɔrɔ o waritigi muso ci caman lafiyalen tɛ dɛ lafiya in tɛ ko du ye lafiya in tɛ du ye o lafiya in tɛ mɔbili ye o lafiya in tɛ nafolo ye o n'i furula cɛ ma i mago b'a dusukun de la n'i m'a dusukun sɔrɔ foyi man ɲi wa n'i y'a dusukun sɔrɔ ka ban hali ni dɔrɔmɛ kelen t'i bolo i lafiyalen don hali ni dɔrɔmɛ kelen t'i cɛ bolo i lafiyalen don ko in ye dusukun in de ye ko in ye kanu in de ye o furu sigilen bɛ nin kan a ka kan ka janto a la o de kama alahu taala ko a ma k'ale ye kanu don furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka hinɛ don furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ wa o min filɛ o ye dɛ inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun ko nin ye kabakoba ye maaw ye maa minnu b'a la n'u bɛ miiri u bɛ taasi an ka dɔn k'a fɔ furu ye ala ka nabi ɲumanw taalan ye ala ka nabi ɲumanw taalan don ala ka cidenw taalan don o kama olu yɛrɛ ye furu kɛ wa u ye mɔgɔw yamaruya furu fana la kira sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ ye furu kɛ a balima nabi ɲuman tɛmɛnlenw bɛɛ ye furu kɛ ala ko a ma alkuranɛ kɔnɔ walakad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya a ko k'ale allahu taala ye cidenw ci ka kɔn e kira ɲɛ kuma in bɛ ka fɔ kira de ma ne ala ye cidenw ci ka kɔn e kira ɲɛ wa o ciden minnu ne y'olu ci ka kɔn e kira ɲɛ n ye furumuso kɛ o la n tilara ka zuriya ɲuman d'u ma n ye furumuso kɛ o la ka tila ka denw d'u ma o b'a yira k'a fɔ nabi ɲuman minnu tɛmɛna ani ciden minnu tɛmɛna olu bɛɛ tun ye furu kɛbaaw de ye wa ala ka nin kuma in b'a ɲini kira bolo sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ ka kɛ furu kɛbaga ye ka da kan ɲɔgɔnna a balima minnu tɛmɛna nabi ɲumanw na a balima minnu tɛmɛna cidenw na olu bɛɛ ye furu kɛ olu bɛɛ ye furu kɛ maa kana fɔ ko ne tɛ furu kɛ ko ka da kan ko limaniya bɛ n na dɛ maa kana fɔ ko ne tɛ furu kɛ ko ka da kan sirannen bɛ musow ɲɛ dɛ kɛlɛ kira ka sunna ye mun ye furu kɛ hɛrɛ b'a kɔnɔ lafiya b'a kɔnɔ n'i bɛnna furu ɲɔgɔn ɲuman ma o kama n badenw alisilamɛya ye baraji dɔw a ye nafa dɔw a ye bonya dɔw gulon furu la maa si t'o fisamantiya ninnu sɔrɔ maa si t'o baraji ninnu sɔrɔ maa si t'o hɛrɛ ninnu sɔrɔ fo n'a kɛra furukɛlaw ye maa min ma furu t'o baraji sɔrɔ dɛ cɛgana niyɔrɔ tɛ nin n'a cɛlama musogana niyɔrɔ tɛ nin n'a cɛ a musolama mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i ma furu kɛ i mana bato kɛ cogo o cogo fisamantiya dɔw bɛ yen baraji dɔw bɛ yen i t'o sɔrɔ f'i ye furu kɛ ɔ n'i b'a fɛ k'o baraji ninnu sɔrɔ i tɛ fara furukɛlaw kan i ka bɔ cɛganaya in na cɛganaya in man di koyi n'a fɔra don o don e de b'i ka samara ko i yɛrɛ ye e de b'i ka fani ko i yɛrɛ ye wa maa sɛbɛya cɛgana y'a darapo minɛ bɛɛ la parce que hali n'a terikɛ ye furu kɛ a bɛ taa jɔ o fɛ yen ka taa dumuni kɛ a terikɛ fɛ yen n'a balima kɔrɔkɛ ye furu kɛ a b'a fɔ a ma ko ayi ko nin y'a muso nalen ɛ ɲɔgɔn nɛgɛn kuma tɛ i muso don ni su kora aw bɛ taa min n'i taara n'i taara don a kan i nɔ don n'i kɔrɔkɛ ye min k'i la o tɛ dogo i la o tuma na fɛ ko ninnu ye mun ye an bɛɛ bɛ yɔrɔ ɲɔgɔn nɛgɛnkan de la yan nɔ k'a fɔ ko n kɔrɔkɛ muso n kɔrɔkɛ muso ɛ i kɔrɔkɛ muso i bolo tɛ se ka d'a ma i kɔrɔkɛ muso i tɛ se ka a sutura a suturabali ye kuma don a ka faamuya de nka walasa i yɛrɛ ta ka k'i ta ye f'i ka furu kɛ dɛ i kɔrɔkɛ muso t'i ta ye wa i dɔgɔnin muso t'i ta ye i ta de y'i ta ye o tuma furu kɛ nin fisamantiya minnu filɛ k'a fɔ nin ye cɛgana niyɔrɔ foyi t'a la musogana niyɔrɔ foyi t'a la fo ni maa min fana dimina nin kuma in kɔfɛ ka taa furu kɛ n'i dimina nin kuma in kɔfɛ ka taa furu kɛ o tuma baraji minnu bɛna fɔ i sen b'o la i nin b'o la i b'o baraji in sɔrɔ a baraji fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye kira salalahu alayhi wa sallam ala y'a bonya ni diinɛ mun ye n'o ye alisilamɛya diinɛ ye n y'a fɔ aw ye cogoya mun na a y'an wele ka taa furu kɛli ma o la baraji fɔlɔfɔlɔ mun bɛ sɔrɔ furu la ni o baraji in furukɛlaw de b'a sɔrɔ cɛgana niyɔrɔ tɛ a la musogana niyɔrɔ tɛ a la fo n'i ye furu kɛ a fɔlɔ fɔlɔ ye sawabul infaqi ala zawjati wal awlad ee ka nafakatu k'i furumuso kan ka nafakatu k'i denmusow ye ani denw ye o fasamantiya fasamantiya mun b'o la maa si t'o sɔrɔ fo muso bɛ maa min bolo walima den bɛ maa min bolo ni ala ye furumuso d'i ma i bɛ nafakatu min k'a ye baraji de b'a la ni ala ye denw d'i ma i bɛ nafakatu min k'a ye baraji de b'o la cɛgana bɛ nafakatu kɛ jɔn ye a bɛ n'a kɛ wali denw de ye a bɛ n'a k'a kɔrɔkɛ muso de ye nɔntɛ muso t'a bolo k'a bɛ nafakatu k'o ye wa den t'a bolo k'a bɛ nafakatu k'o kan o tuma den mun b'i bolo i bɛ nafakatu min k'i den kan o fasamantiya de bɛna fɔ wa muso n'a b'i bolo i bɛ nasɔngɔ min d'a ma i bɛ fani mun kal'a la i bɛ ji mun d'a ma o fasamantiya de bɛna fɔ kira salalahu alayhi wa sallam a y'a yir'a ka kumakan kɔnɔ dinarun anfaqtahu fi sabilillah a ko dɔrɔmɛ kelen n'i y'a nafakatu ala ka sira kan wa dinarun anfaqtahu fi raqaba ani dinaru kelen n'i y'a nafakatu jɔn kanhɔrɔnyali la wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin ɛɛ dinaru kelen i ka o nafakati k'o kɛ saraka ye k'a di misikinɛ dɔ ma wa dinarun anfaqtahu ala ahlik dɔrɔmɛ kelen i k'o nafakati i ka denbaya la nin bɛɛ la min baraji ka bon e yɛrɛ bolo a bɛna kɛ jumɛn ye kira ye nin fɛn o fɛn fɔ i bɛ wari min don ala ka sira kan i bɛ wari min don jɔn kanhɔrɔnyali la i bɛ hinɛli minnu kɛ misikinɛw ni fantanw na ani i bɛ nafolo min don i ka denbaya la ni nafolo fɛn o fɛn bɛ yen n'i b'a bɔ k'a bɛɛ la bɔ t'a la hɛrɛma a bɛɛ la hɛrɛma ye mun ye min fasamantiya ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan i bɛ mun don ala ka sira la o ko tɛ i bɛ mun don jɔn kanhɔrɔnyali la o ko tɛ i bɛ mun di fantanw ma o ko tɛ nka i bɛ mun don i ka denbaya la o fasamantiya n'o baraji ka bon n'a bɛɛ ye azomuha ajra alladhi tunfikuhu ala ahlik min fusamantiya ka bon n'a bɛɛ ye i bɛ nasɔngɔ mun di muso ma dɛ o nasɔngɔ hɛrɛ ka bon i bɛ mun di maa wɛrɛ ma ye i bɛ fani mun kala i muso la dɛ o hɛrɛ ka bon i bɛ mun kala maa wɛrɛ la ye i bɛ ji mun di muso ma dɛ o hɛrɛ ka bon i bɛ ji mun di maa wɛrɛ ma ye i bɛ samara mun san i muso ye dɛ o hɛrɛ ka bon i bɛ samara di maa wɛrɛ ma ye kira ka kumakan kɔrɔ ye nin de sɔlɔlahu alaihi wasalama o tuma an bɛ fɛn o fɛn bɔ ka don nafagatu la nafagatu bɛɛ la bɔta la hɛrɛma o ye an bɛ mun don an furumusow la an bɛ mun don an denw na o tuma nin kira ka kumakan in sɔlɔlahu alaihi wasalama hali dɔgɔmaɲan muso i bɛ dumuni mun don i muso da kira ko nin bɛɛ ye saraka ye ɛ muso b'e bolo de k'i bɛ dumuni don a da n'i ma furu n'an taar'i bolo sɔrɔ walimuso da ye nin nɔ ni sariya bɛ i kan ka gɛn de o tuma i janto i yɛrɛ la nin bɛ fɔ maa ma maa min bɛ yen nin nɔ ni muso b'a bolo a bɛ dumuni minnu don a muso da a b'a muso wele ka na ayiwa ni cɛ fana i nalen filɛ nin ye nin dɔgɔmaɲan kelen in minɛ i k'a dun nin dɔgɔmaɲan kelen in minɛ i k'a dun muso b'a don cɛ da cɛ b'a don muso da aa ni nin kuma ye maa min tɔɔrɔ taa furu kɛ dɛ furu ka di dɛ furuɲɔgɔnma filaw de sigilen filɛ nin ye u bolo filɛ ɲɔgɔn bolo u filɛ ka ɲɔgɔn amarase u filɛ ka dumuni don ɲɔgɔn da u sigilen filɛ u senw bɛ ɲɔgɔn sen kan nka e cɛganalama n'an taar'a sɔrɔ maa o maa bɛ yen k'i bolo b'o bolo n'an taar'a sɔrɔ i ni maa min bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ min t'i muso ye aa i ye jurumu sɔrɔ dɛ o tuma nin baraji mun filɛ nin maa t'a sɔrɔ fo maa min ye furu kɛ maa min ye furu kɛ nin baraji ye o de ta ye o tuma n'i b'a fɛ ka nin baraji in fana sɔrɔ i ka kɛ furukɛlaw cɛ la an bɛ fɛn dɔ fɔ cɛw ye n'a b'a fɛ ala k'aw garisigɛw yiriwa ala ye nafolo mun d'aw ma a y'a don aw musow la muso ni mun ka kan o bɔ ka d'a ma ne m'a fɔ i kana i balimaw dɛmɛ dɛ i balimaw dɛmɛ ne m'a fɔ i kana i faw dɛmɛ dɛ i masaw dɛmɛ ne m'a fɔ i kana hɛrɛ kɛ maa ye dɛ hɛrɛ kɛ maaw ye nka e bɛ da biman ta o maa min b'i kɛrɛfɛ n'o y'i sigiɲɔgɔn fɔlɔfɔlɔ n'o ye furumuso ye a to a k'i ka hɛrɛ dɔn kana taa kɛ sebe ye min suma bɛ maa wɛrɛw sɔrɔ a suma t'a yɛrɛ kɛrɛfɛla sɔrɔ o tuma dɔn ko ala mana nafolo d'i ma i kan ka hinɛ i muso la wa i bɛ fɛn o fɛn bɔ k'a di kɛnɛ ma misaliya don i bɛ waa tan bɔ k'a di dɔ ma a ta n y'a d'i ma n'i y'o waa tan in tun di muso ma fɛn fila bɛ i b'o sɔrɔ a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye i ye nisɔndiya don i muso dusukun na n'i ye nisɔndiya don i muso dusukun na hɛrɛba don a filanan ye jumɛn ye i ye saraka baraji fana sɔrɔ saraka baraji ye fɛnba ye nka n'i tun y'a di maa wɛrɛ ma a bɛ se ka kɛ i bɛ dan saraka baraji sɔrɔli de ma nka n'i y'a di muso ma i y'i furumuso lanisɔndiya i y'i furumuso i y'a lanisɔndiya i b'o mun bɔ ka d'a ma o ye baraji de ye e ye baraji fila sɔrɔ an ka janto nin na n badenw kira sallallahu alaihi wasallam a ko i bɛ fɛn min nafaka to i ka denbaya la k'o bɛɛ ye saraka de ye an bɛ ala deli ala k'a kɛ saraka ye an bɛɛ ma o tuma maa tɛ nin baraji sɔrɔ fo maa min ye furu kɛ a filanan ye jumɛn ye furukɛlaw ka baraji cɛganaw sen tɛ baraji min na ajuru tatbiqi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam kira ka sunna baarali sara min fana bɛ sɔrɔ o la furu la i b'o sɔrɔ ni maa min ye furu kɛ ko kira ye furu kɛ baraji de b'o la o tuma o baraji in maa wɛrɛ t'o sɔrɔ fo maa min mana furu kɛ kira sallallahu alayhi wa sallam mm, jamakulu maa saba nana kira ma sallallahu maa saba nana kira ka so kɔnɔ a y'a sɔrɔ kira furumuso de bɛ yen u nana kira furumuso de sɔrɔ yen o don na o y'a sɔrɔ kira yɛrɛ tɛ yen sallallahu alayhi wa sallam yasaluna an ibadati nabi sallallahu alayhi wa sallam o bɛ ka ɲininkali kɛ kira ka bato cogoyaw la o y'a sɔrɔ kira tɛ yen nka o ye kira furumuso ɲininka ne ko kira tun bɛ bato kɛ cogo di de a ka seli tun bɛ cogo di a ka sun bɛ cogo di tumana min na falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha tumana min na nin maa saba ladɔnniyara kira ka bato cogo la a tun bɛ sun don cogo min na a tun bɛ bato kɛ cogoya min na tumana min na o ladɔnniyara a la a bɛ i n'a fɔ maa ninnu jɔra kira ka bato kɛta la subhanallah u nana k'a sɔrɔ kira tɛ yen u ye ɲininkali kɛ ko kira tun bɛ bato kɛ cogo di ɔ tumana min na o ladɔnniyara ko kira tun bɛ bato kɛ tan de a kɛra i b'a fɔ u jɔra kira ka bato bato kɛta la o yɔrɔ in na bɛɛ y'a ka hakilina ta a nana o hakili la nin ye ciden ye ala ye ciden min jurumu tɛmɛlen yafa a jurumu nata ala y'o yafa ala y'a bonya ni ciden bɛɛ o ka bato kɛta de ye nin a bɛ i n'a fɔ o jɔra kira ka bato la sallallahu alaihi wasallam o yɔrɔ in na dɔ y'i kanto jama cɛla a ko ale bɛ su bɛɛ ɲɛnɛmaya fa inni usalli layla abada ne kɔni bɛ su de ɲɛnɛmaya kudayi sa ne tɛ sunɔgɔ tuguni nin kɛra dɔ ta ye dɔ fana y'i kanto k'ale bɛ sun don o don a bɛ diɲɛ don bɛɛ sun hali a tɛ tile kelen bila nin fana kɛra ale ka hakilina ye dɔ fana y'i kanto k'ale bɛ a yɔrɔ janya musow la k'i madon musow la k'a bɛ mɔgɔw ka bato dɔgɔya a b'i kunkolola kow caya o tuma k'ale b'a yɔrɔ janya musow la u ka hakilina kɛra nin saba de ye dɔ ko k'a tɛ k'ale bɛ don bɛɛ sun a tɛ sun bila tuguni dɔ ko k'ale bɛ su bɛɛ ɲɛnɛmaya a tɛ su bila dɔ ko k'ale yɛrɛ tɛ furu kɛ tuguni tumana min na nin kibaruya sera kira ma sallallahu alaihi wasallam kira ye nin mɛn kira ko antum alladhina qultum kadha wa kadha aw de y'a fɔ tan tan tan n tɛ sun n tɛ n tɛ n tɛ su bila tuguni n bɛ su bɛɛ ɲɛnɛmaya ɔhɔn n bɛ n bɛ n ka tile bɛɛ kɛ sun na n tɛ furu kɛ tuguni k'aw de ye nin kuma ninnu fɔ wa kira ko sallallahu alaihi wa sallam ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum la kira ko wallahi aw k'a dɔn ko ne de bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ aw bɛɛ kan ne de bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ aw bɛɛ kan nka ne ni n ka ala ɲɛ siran ɲɛ o ma ne bali sun na o ma n bali sun tigɛli la ne kira bɛ sun wa n bɛ sun tigɛ ka don bɛɛ sun o tɛ ne kira ka sun na ye wa usalli wa arqud wa ne kira bɛ su dɔ seli n bɛ n da farisogo ka hakɛ bɛ ne kan n bɛ sun wa n bɛ sun ka don dɔ bila wa n bɛ seli ka waati dɔ di ni ma ni ka lafiya n bɛ n da wa atazawwaju nisa o kuma ne kira fana bɛ furu kɛ kira ye nin bɛɛ fɔ tumana min na k'a yira k'a fɔ ale de bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ o bɛɛ kan ale bɛ sun a bɛ don dɔ bila a bɛ su dɔ ɲɛnɛmaya a b'a da wa a bɛ furu fana kɛ kira ye nin fɔ tuma min a ko faman ragiba an sunnati falaysa minni kira ko ni maa min y'a jɛngɛ ka bɔ ne ka sunna ma n ka taabolo ma o tuma k'i tɛ ne kira dɔ ye i tɛ ne kira ka sunna kan kisi ani nɛɛma b'a ma o la nin fana ye kuma ye k'a fɔ maaw ye maa minnu b'a fɔ k'olu yɛrɛ tɛ muso furu tuguni olu b'u ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ nin cogo in na o kuma n'a fɛ kira sallallahu alayhi wa sallam ale ye furu kɛ o ma kira ka nin sunna in maa min mana kira nɔbɔ a la n'o de ye furu ye o sunna in nɔbɔli i bɛ baraji sɔrɔ o la o sunna in nɔbɔli i bɛ baraji sɔrɔ o la dɔ bɛ n'a f'i ye ko dɔnnikɛla dɔw sɔrɔla minnu ma furu kɛ o o ye tiɲɛ ye nka dɔnnikɛlaw n'o tɛ kelen ye dɛ e ka diɲɛ bi fitina bɛ cogoya min na e ka bi fitina bɛ cogo min na musow labilalen bɛ cogo min na bi o kun t'olu ka waati la o tuma k'i ka diinɛ tanga k'i ka limaniya tanga i ka furu kɛ farisogo mago bɛ furu la cɛ kunda ani muso kunda n badenw

a y'a jira a ka kumakan kɔnɔ ko ala ka hinɛ cɛ la cɛw ka nin lamɛn kosɛbɛ dɛ ala ka hinɛ cɛ la cɛ min b'a la a y'a furumuso lakun su fɛ tuma min na cɛ in bɛna seli a y'a muso lakun ko ni muso banna ka kun a bɛ ji funfun a ɲɛda la walasa sunɔgɔ k'a bila u ka wuli ka ala bato ka seli ala ye su kɔnɔ ko ala ka hinɛ o cɛ in na wa kira ye dugawu kɛ furukɛla cɛman ye min b'a muso lakunun su fɛ o dugawu in ma kɛ e ye o kɛra maa de ye muso bɛ maa min bolo o kɛra maa de ye min b'a muso lakunun su fɛ o dugawu ma kɛ e ye ala ka hinɛ furukɛla cɛman na min b'a muso lawuli su fɛ o tuma kira ka dugawu in furukɛlaw de b'o sɔrɔ min ma furu kɛ o sen t'a la ko ala ka hinɛ muso fana la muso min bɛ yen n'a bɛna wuli su kɔnɔ ka ala bato a b'a cɛ lakunun n'a cɛ banna a bɛ ji funfun a ɲɛda kan ko ala ka hinɛ o muso in na o tuma ala fana ye furu ala ye ala ye ala ye dugawu kɛ furukɛla musoman ye min b'a cɛ dɛmɛ ala kana batoli la su kɔnɔna la nka nin hadisi in an balimamusow ka nin faamu dɛ tiɲɛ don kira y'a fɔ sɔlɔlahu alayhi wa sallam ala ka hinɛ muso la muso min bɛ n'a bɛna wuli ka seli su fɛ a b'a cɛ lakunun o tuma ni cɛ banna a bɛ ji funfun a kan ayiwa ni cɛ n'i b'a dɔn ko ji funfun bɛ na ni kɛ ni kɛlɛ ni mankan ye a to yen o de hɛrɛ i ma dɛ ka d'a kan cɛw dusu tɛ kelen ye cɛ dɔ bɛ yen ni ji funfun a kan ni ala ma hinɛ i la o don b'i ka minɛn cɛ k'a ci i ka so n'i b'o dɔn cɛ sogo min yɔrɔ man jan ka b'o la dan o lakununni ma n'a banna a to yen k'i ka seli kɛ i ka hɛrɛ b'o de la ni kira ka kumakan sɔlɔlahu wa o tuma kira ye nin dugawu min kɛ a bɛ ɲɛsin furukɛla cɛman n'a musoman de ma kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a y'a yira tuguni k'a fɔ ajuru tarubiyati awlad furukɛlaw de ta don nafa min bɛ baraji min bɛ den lamɔni na o tuma o nafa in a bɛ di furukɛlaw de ma cɛgana bɛ den bɔ min jango k'a ka lamɔ musogana bɛ den bɔ min jango k'a lamɔ o tuma furu kɛli de bɛ na ni den sɔrɔli ye den sɔrɔli fisamantiya ba b'a la den yɛrɛ ye nɛɛma fɛn ye ni ala y'a dilan ka d'i ma a b'i ka aljanna donni kun bɔ kira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam a y'a yira ka kumakan kɔnɔ kisi ani nɛɛma b'a ma a ko muso o muso bɛ yen n'a y'a denmuso saba ladon k'a lamɔ lamɔ cogo ɲuman na ni alisilamɛya jogo ɲuman ye kira ko sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam fo ka taa olu muso ninnu se furu ye k'a daminɛ u ka denmisɛnninya la fo ka taa u se furu ma ni denmuso fila lamɔ walima k'a saba lamɔ fo ka taa se u ka furu ye ko ala taala b'i don alijanna kɔnɔ allahu akbar mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a y'a denmuso lamɔ ka denmuso lamɔ k'u ka tafe bolow tanga ka jogo ɲuman don u la ka silamɛya jogo don u la fo ka t'u se furu ye o tuma n'a fɛ kira ko sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam ko ala taala ye alijanna d'i ma falahu alijanna alijanna y'i ta ye kira ko ten sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam o tuma nin fana bɛ lamɔ nin b'o fisamantiya yira ni den b'i bolo ja n'i den lamɔ ka jogo ɲuman don a la fo ka taa se a furuli ye a bɛ alijanna donni kun bɔ kira ko ten sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam kira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam a y'a yira tuguni k'a fɔ o de kama dɔnnikɛla dɔ bɛ yen ale tun bɛ to ka nata ko nin sunna taara k'ale dan maa min bɛ yen n'ala ma den d'a ma wa dɔnnikɛla in tun bɛ ten ala ma den d'a ma nka ala siran jɔn tun don limaniya jɔn tun don tuma bɛɛ a bɛ to ka miiri nin na kira nin fisamantiya min fɔ ala ala bɛ cɛ don alijina kɔnɔ ala bɛ denmansa don alijina kɔnɔ min y'a denmuso saba lamɔ fo ka taa se furu ye o ma ala ko o ma kɛ manamanakokɛla ye o lamɔna alisilamɛya jogo ɲuman kan ko alijinɛ y'o ta ye tuma bɛɛ a tun bɛ to ka miiri o la n'a y'a miiri o la a b'a fɔ ko nin sunna in taara k'ale dan n'o ye den sɔrɔli nɛɛma ye ma den sɔrɔli nɛɛmaba de b'a la n badenw nin sara min filɛ nin ye furukɛlaw de ta don ka d'a kan olu de bɛ den sɔrɔ wa sariya olu denw de yɛrɛ kɔni e min bɛ yen n'i ma furu kɛ n'i ye den sɔrɔ sira wɛrɛ kan sariya bolo i den tɛ hali n'i woloden don i tɔgɔ tɛ da yɛrɛ i jamu tɛ d'a la a duurunan ye jumɛn ye min ye furu nafa ye ni furukɛlaw de b'a sɔrɔ ajuru sabiri ala mawuti ahadi awladi fi hayati walidayini aw ahadihima maa min bɛ yen ni ala ye den minɛ i la i ye furu kɛ i ye den sɔrɔ ni ala ye den minɛ i la i denmuso fatura walima i denkɛ fatura

sahabamuso ninnu ko kira ma salalahu wa sallam a ko cɛw sera e la cɛw b'i minɛ i bɛ taa waju kun kun yɔrɔ bɛɛ tuma bɛɛ i ni cɛw de bɛ ɲɔgɔn bolo misiri la i ni cɛw bɛ ɲɔgɔn bolo a ka baroda la nka muso niyɔrɔ foyi tɛ nin na don o don i bɛ cɛw waju o tuma kira bi an b'a ɲini i yɛrɛ bolo i ka na i ka waju don o don i ni cɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛw sera i la o tuma an b'a ɲini i bolo bi an b'a ɲini i bolo bi i ka na anw yɛrɛ waju kira sɔlɔlɔhu alayhi wa a nana a ka wajulikan kɔnɔna la a k'u ma a ko muso o muso bɛ yen n'a b'a den saba bila a yɛrɛ ɲɛ lahara o kɔrɔ ye jumɛn ye muso o muso bɛ yen n'a den saba bɛ fatu n'a sabalila a kan fo ala k'o kɛ hijabu ye ka don a ni tasuma ni ɲɔgɔn cɛ muso o muso bɛ yen n'a den saba fatura n'a sabalila a kan i n'a fɔ ala y'a fɔ cogoya min na ka sara jigi ala yɔrɔ ko ala b'o den saba don i ni tasuma ni ɲɔgɔn cɛ kira ko ten sallallahu alayhi wa sallam o kɛra minkɛ muso dɔ ye kira ɲininka a ko kira hali min den fila fatura wa komi kira ye saba de fɔ hali min den fila fatura n'o fana sabalila o bɛ don ni o tasuma ni ɲɔgɔn cɛ wa o yɔrɔ bɛɛ kira ko ko awɔ hali min bɛ yen n'a den fila fatura nin b'a yira k'a fɔ ko n'i den fatura n'i sabalila a kan a bɛ don i ni tasuma ni ɲɔgɔn cɛ o tuma nin fasamantiya in ye furukɛlaw de ta ye minnu ye furu kɛ nka ala y'u lajara n'u denw ka fatuli cɛganan sen tɛ nin na musoganan sen tɛ nin na a fasamantiya wɔɔrɔnan ye jumɛn ye tuguni ajrul mar'ati khas fi ta'ati zawjiha fasamantiya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen ala taala y'o kɛ muso ye fasamantiya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen ala y'o kɛ muso ye o fasamaciya kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu a ka kan muso fana ka o fasamaciya ninnu lamɛn k'a dɔn ko jaa ala ye fasamaciyaba kɛ anw ye furu kɔnɔna la o fasamaciya ye jumɛn ye kira sallallahu alaihi wasallam a ko ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna a ko muso o muso bɛ yen n'i furula i cɛ fatura n'i cɛ fatura ni i cɛ jɛna i ma i cɛ bɛ fatu waati min na o y'a sɔrɔ i ma i cɛ dusu kasi i ma tasuma sigi i cɛ dusukun na i ma k'i cɛ tɔɔrɔbaa ye k'i k'a dɔn ko ala jɛn'i ma ala y'i don alijinɛ kɔnɔ muso o muso bɛ yen n'a cɛ fatura k'a sɔrɔ a m'a cɛ dusu kasi n'a cɛ fatura k'a sɔrɔ cɛ jɛn'a ma n'a cɛ fatura k'a sɔrɔ a ko ka d'a cɛ ye ko ala b'o muso in don alijinɛ kɔnɔ kira ye nin de fɔ sallallahu alaihi wasallam o la e muso min b'a fɛ ka don alijinɛ kɔnɔ i janto i la dɛ i janto i yɛrɛkun na kana kɛ cɛ dusukasi muso ye kana kɛ cɛ tɔɔrɔ muso ye n'i y'o kɛ n'i cɛ fatura i se ka su la kɔnɔ tuguni kana a ɲɛnɛma k'a jɛ ɲininbaga ye a ɲɛnɛma kɛ kuma ɲumanw fɔbaga ye a ye kana to abada i cɛ ka don so kɔnɔ ka bɔ ka sɔrɔ a ɲɛ kumunen don o tɛ hɛrɛ ye muso in ma n'i y'a ɲɛ kumunen ye kuma o kuma fɛɛrɛ kɛ i k'a layɛlɛ fɛɛrɛ kɛ i k'i madon a la i k'a ɲininka mun de b'i la kuma dɔ la i bɛ t'a sɔrɔ a ye fɛn dɔ de ye fɛn min b'a la a man d'a ye a bɛ ka maloya k'a f'i ma muso caman dun lahala bɛ ten de cɛ dɔw bɛ yen minnu ma deli nɔgɔ la n'u taara muso furu muso min tɛ sanuya a da tɛ ko so a da tɛ ko da bɛ manamana n'i y'a ye so kɔnɔ i b'a fɔ baaraden mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u donn'i ka so kɔnɔ n'u ye muso ye u bɛ ɲininkali kɛ ne ko baaraden de don wa ɛ ni nin kɛra i la i sigilen i muso ma ko muso ye baaraden ye i bɛ dimi walima i tɛ dimi dɛ siga foyi t'a la i bɛ dimi o tuma kira sallallahu alaihi wasallam y'a yira k'a fɔ muso o muso bɛ yen n'a cɛ kɔni fatura k'a sɔrɔ cɛ in jɛnen don a ma ko muso in donna alijinɛ kɔnɔ cɛ tɛ min bolo e cɛ bɛna fatu janko k'a ka jɛ i ma cɛ t'i bolo dɛ nin kan bɛ maaw de ma maa mun muso minnu bɛ yen ni u ye furu kɛ u cɛw fatura kira sɔrɔla a ye alijanna sɔrɔ mun na a ye alijanna sɔrɔ paseke a y'a cɛ ladon wa cɛ fatura ka sɔrɔ cɛ jɛnnen don a ma kira sallallahu alayhi wa sallam a y'a yira k'a fɔ ni muso y'a ka farida duuru seli wa samat shahraha a y'a ka eh, sunkalo sun wa hafizat farjaha a y'a ka tafe bolo fana tanga wa ata'at zawjaha a y'a furumuso a y'a furukɛ kan nabato a lamɛn muso o muso b'a la n'a y'a ka farida duuru seli k'a ka sunkalo sun ka tila ka a ka tafe bolo tanga fo n'a kɛra a cɛ dɔrɔn ye k'a cɛ kan nabato fɛn bɛɛ la fo n'a kɛra ala kota ye ko ala bɛ mun de fɔ ko ala taala bɛ o muso sugu in don alijinɛ kɔnɔ a bɛ alijinɛ bonda seegin dayɛlɛ a ye min ka di a ye k'a ka don kɔnɔna la nin kira kumakan ye sallallahu alayhi wa salama o tuma badenw nin ye fasamatiya ye fasamatiya min b'a la n'a bɛ sɔrɔ furu la nin fasamatiya minnu fɔlen filɛ nin a ka kan an k'an janto a la nin fasama nin ye fasamatiyaw ye nin ye baaraw ye nin ye baraji sɔrɔ siraw ye minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don ni muso dɔrɔn ye minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don ni furukɛlaw dɔrɔn ye kira sallallahu alaihi wasallam ale ka sunna tun don wa ala taala ye weleli kɛ ka taa a ma baraji bɛ sɔrɔ a la diɲɛ na baraji minnu bɛ sɔrɔ a la aw bɔra ka o mɛn nafa minnu bɛ sɔrɔ a la aw bɔra ka o mɛn o tuma n'an b'a fɛ nin fasamaciyaba ninnu kana taa k'an dan cogo si la a ka kan k'an cɛ siri furu kɛli la a ka kan k'an labɛn furu kama furu tɛ fɛn fitinin a mago bɛ labɛn de la kana furu cɛ bɛɛ ma furu cɛ ma min b'i dɛmɛ i ka limaniya la furu cɛ ma min b'i dɛmɛ i ka ala siran na furu cɛ ma min b'i dɛmɛ i ka diinɛ la o de ye hɛrɛ ye i ma wa muso furu muso min bɛ yen n'a b'i dɛmɛ i ka diinɛ la muso furu muso min bɛ yen n'a b'i dɛmɛ i ka ala ɲɛsiran na muso furu muso min jogo ka ɲi nin de ye hɛrɛ ye i ma kira sallallahu alayhi wa sallam a y'a yira k'a fɔ mɔgɔ bɛ furu kɛ kun damadɔ kama maa dɔ bɛ furu kɛ ko ka d'a kan ko muso cɛ ka ɲi dɔw bɛ furu kɛ ko ka d'a kan muso ye danbetigi ye dɔw bɛ furu kɛ ka d'a kan ko muso ye nafolotigi ye wa dɔw bɛ furu kɛ ka d'a kan ko muso ye diinɛtigi ye nin bɛɛ la ko min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan n'i tɛ nimisa o o kɛli la o de ye ni muso furu a ka diinɛ kama ni muso furu a ka diinɛ kama o de bɛ kɛ sababuya ye ka e yɛrɛ lafiya i ka furu kɔnɔna la nin kuma min ni kira y'a fɔ dɔnnikɛlaw ye faamuya dɔ d'a la o faamuya ye jumɛn ye n'i bɛna furu kɛ kana i ka pɔn bɛɛ kɛ diinɛ ye kuma in a lamɛn dɛ ne m'a fɔ i ka taa muso wɛrɛ furu diinɛ tɛ mun bolo dɛ n ko nka kan'i ka pɔn in bɛɛ kɛ diinɛ ye diinɛ ka k'i ka laɲini ye n'i ye muso sɔrɔ muso min b'a la diinɛ b'a bolo a jogo ka ɲi i jilaja diinɛ ni jogo kɔfɛ i ka fɛn wɛrɛ y'a la mun ka d'i yɛrɛ ninkun ye mun t'a ka diinɛ ye mun t'a jogo ye o ye jumɛn ye o ye muso yɛrɛ dancogo ye o bɛ se ka k'a ka cɛɲa ye o bɛ se ka k'a taama cogo ye o bɛ se ka k'a kuma cogo ye o bɛ se ka k'a finɛsi cogo ye o bɛ se ka k'a filɛli cogo ye i ka fɛn wɛrɛ kɔni ye muso la a ka diinɛ n'a jogo kɔfɛ mun b'i atire mun ka d'i yɛrɛ ye mun na dɔnnikɛlaw ye nin fɔ ka d'a kan ni aw kɛlɛla furu kɔnɔna la kɛlɛ waati i tɛ muso ka diinɛ ye kɛlɛ waati i tɛ muso jogo ye nka kɛlɛ waati i bɛ mun de ye n'o b'i dɛmɛ o ye i ye muso furu fɛn wɛrɛ mun kama farisogo la kɛlɛ waati o de b'i dɛmɛ n'a y'a sɔrɔ a ka cɛɲa de ye kɛra sababu ye i y'a furu ka fara a ka diinɛ n'a jogo kan hali n'aw kɛlɛla n'i yɛrɛ ye muso in ka cɛɲa ye walima i ye muso in taama cogo ye walima i ye muso in filɛli cogo ye walima i y'a ɲɛkisɛ de ye walima a ka fiɲɛjinin ka ɲi n'o kɛra sababu ye kɛlɛ waati i b'a wele ka na aa ne de dusu bɔra sa e yɛrɛ fana k'a faamuya ne m'a lawuli nin bɛɛ kama sa o tuma an ka ko in bila yan e hakili la cɛ y'o fɔ gansan a m'a fɔ ko diinɛ b'i bolo koyi a m'o fɔ ka d'a kan k'i jogo ka ɲi koyi a ye fɛn wɛrɛ de y'i la natalen bɛ fɛn mun na mun b'i farisogo la o tuma an k'an janto nin yɔrɔ in na kira yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam k'an ba ayisa kun bɛ to kira kun bɛ to k'an ba ayisa wele ko humayira a ko ne ka bilenmani ɔ baasi t'a la i ka muso furu k'a ci k'a jɛlen don koyi o tuma n'i ye muso fana furu n'a jɛlen don to i fana k'a fɔ a ma ko ne ka bilenmani n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ bilenmani fɔ ka d'a ye n'a jɛlen don a fana wele o la o de ka ɲi ɔ n'a y'a sɔrɔ e fana ta ye finmani de ye o ma i jija n'a y'a sɔrɔ finmani fɔ tɛ kɛ kɛlɛ ye dɛ ka d'a kan finmani fɔ a man di finmani bɛɛ ye nka jɛmani fɔ ka di jɛmani bɛɛ ye finmani fɔ man di finmani bɛɛ ye nka jɛmani fɔ ka di jɛmani bɛɛ ye n'i y'a dɔn ko ne ka saribɔni fɔli bɛna kɛ kɛlɛ ye i t'i makun i ka tɔgɔ wɛrɛ wele a la o de ye hɛrɛ ye nin bɛɛ kun ye jumɛn attasammi bi ahabbil asma furu kɔnɔna la nafaba de b'a la i ka i muso wele tɔgɔ la mun ka d'a ye i ka i cɛ wele tɔgɔ la tɔgɔ mun ka d'a ye o tuma an k'an janto nin na n'i bɛ furu cɛ o cɛ ma diinɛ ni jogo kɔfɛ i jija a yɛrɛ ye cogo ka diy'i ye n'i bɛ furu muso n'i bɛna muso muso furu diinɛ ni jogo kɔfɛ i jilaja a ye cogo ka d'i ye an hakili hakili jigira an ka karamɔgɔ dɔw ka kumakan na o karamɔgɔ in a y'a lakali a ka waajuli kɔnɔ k'a fɔ eh, muso fila tun b'a bolo o muso fila in na kelen jɛlen don kelen finnen don yɔrɔ ni musow n'u taar'u labɛn kɛrɛnkɛrɛn bolo ma n'u taar'u kun digi u ɲɛda bɛ sama de u ɲɛda bɛ sama donc cɛɲa kura de bɛ na muso jɛma in taar'a labɛn ka na sigi salon kɔnɔ cɛ nana dɔrɔn a y'a sigilen ye salon kɔnɔ a ko aa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la muso jɛma nin ye muso yɛrɛ yɛrɛ ye o y'a sɔrɔ a muso filanan bɛ so kɔnɔ o y'o mɛn mun kɛ o fana bɔra ka na jɔ o y'a sɔrɔ ale ale tɛ muso jɛma ye donc ale nana jɔ a ye cɛ lajɛ aa cɛ fana i bɛ dɔ fɔ a ma dɛ o yɔrɔ bɛɛ cɛ ko ko ani finmani kelen kelenninw ani finmani kelen kelenninw donc n'a m'o fɔ bɔda t'a ye o n'a m'o fɔ bɔda t'a ye cogo si la o tuma n b'a fɛ ka fɛn min fɔ o ye an k'an janto nin yɔrɔ in na kosɛbɛ o de b'an ka furu basigi o de b'an ka furu sinsin an bɛ sɔn ka bi walanda bila nin yɔrɔ in na ni allahu taala ye sigira wɛrɛ yira anw na furu yɛrɛ kiri ye jumɛn ye jɔn ni jɔn de kan ka furu kɛ furu dagalen don jɔn ye a ma daga jɔn ye a wajibiyalen don jɔn kan a ma wajibiya jɔn kan n'ala sɔnn'a ma an da bɛna don o de la sigira wɛrɛ ka ɲini allahu subhanahu wa taala fɛ min fɔra n'a bɛnna sɔrɔ ma ala k'o baraji d'an ma fili min sɔrɔ ala k'o yafa an ye ka ɲini allahu subhanahu wa taala fɛ a k'an ka furu barika a ka zuriya ɲuman d'an ma a k'an ka furu kɛ kanu furu ye a k'an ka furu kɛ hinɛ furu ye a ka bɛn sabati an furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ